Leme mzukulu wanga ndiwe wekha amene unasala ku banja lathu ndipo ku Mulanje kwa Njeza tikamanena kuti tasala ndi mwana amene anapita ku sukulu ophunzira bwino ndiwe Leme ndipo ine ndimakunyadira ndipo ine nditamva kunena kuti iweyo chichitikireni imfa ya mamuna wako imene papitano tsopano miyezi yeiti imfa yomvetsa chisoni imene pakana lero aliyense samamvetsa kuti kodi zinatheka bwanji mamuna wako kuyenda ulendo wosasanzika pa tsiku losaiwalika chifukwa cha kutchuka pamene amagwira ntchito yotamandika yowaposa abwana ake ku esiteti Mamuna wakotu Leme anatchuka kuposa abwana ake ku esiteti ya ku Mulanje koma abwana ake ndi anzawo adampangira upo ndikumpanga chipongwe ndipo iwe ukuziwa mmene zidayendera aliyense mmuzi mwathu adali nawe kumbuyo kukuyikira iweyo kumbuyo kukhala nawe pa nthawi ya ya mavuto amene unkakhala onjenjemera. Dziko lonse lidali lonjenjemera. Aliyense kumudzi kwathu kwa Njeza adali odandaula. Chifukwatu mamuna wako adali mlera khungwa. Mamuna wako anali okuta wina aliyense samanyoza ndipo azibale athu ochokera ku Nsanje ena a ku Chitipa, ena a ku Nkhotakota, ena a ku Mchinji, amati akabwera ku Mulanje amatha kuonadi kuti oo Leme adakwatiwa ndi mamuna wa nzeru. Bwana ya pa kampani ya pa ya pa estate wotsatira kwa bwana wa pa kampani ya estate kuno ku Mulanje. Koma imfa yake ya mamuna wako idagwedeza ngakhale maiko a kunja kumene amatigula tiyi. Adadabwa kwambiri kuti kodi ah, zatheka bwanji kuti mamuna wake wa Leme akamwalire pangozi imene maansala pakana lero ngakhale iweyo Leme ulibe ngakhale olo mayi ako ngakhale ine ankolo ako ndilibe maansala kuti kodi chinachitika makamaka ndi chani ngakhale lipoti la kuchipatala silidabwere lotisimikizira ngakhale kunabwera lipoti lina limenenso ife akubanja sitidagwirizane nazo ine nditamva ngati malume ako kunena kuti tsopano ukufuna upange foundation ya mu dzina la mamuna wako kuti anthu akuno ku Mulanje azithandizika, ana azithandizika, kulipirira ana sukulu, kuthandizira zitukuko zina ndi zina. Inetu malume ako ndinali onyadira ndipo ndinkadziwa kunena kuti zimenezizi zinali zotheka kale chifukwa iwe ngati mzukulu wanga Ine ndimakudziwa kuchokera tsiku limene unatuluka m'mimba mwa amayi wako. Leme, iwe unabadwa mwana wamkazi koma wanzeru, mwana wosalankhulalankhula, mwana wa ma action. Chichitikire nthawi imene ijayo ya ngozi kudzafika lero, anthu ankakamba za iwe. Kodi Leme atiuza kuti chani? Utatulutsa pulogalamu imeneyi, imene meeting yache yoyamba ikuchitika mawa, malinga ndi malipoti amene achokera kumudzi, Tidali osangalala, koma tsopano ine ndili wozizidwa kwambiri. Komanso ndikulandira mafoni kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amene akundifunsa kuti kodi mzukulu wanu chamugwera ndi chani? Ndamva kuti ati wayitana abwana a ku esiteti, a ku Mulanje, amenenso akumveka ndi mbiri yokuti adatenga nawo gawo pa imfa ya mamuna wako, kuti abwere nawo ku miting'i imeneyi. Ndi zoona? Ndakhala ndikukuyimbira koma foni yako siyikugwira. Ndikunena ndi inunso azinzake a Leme. Tamufunseni kuti ati ndi zoona ankolo anu afika pakana potulutsa audio kuti adziwe ku msonkhano umenewu kapena meeting imene ikuchitika mawa ku Lilongwe ati mwayitanitsa abwana a ku Mulanje amene anali abwana a mamuna wako kuti adzakhale guest of honour? Koma ngati izi zili zoona. Leme mzukulu wanga, wakukuloza ndi ndani? Ndipo ngati uli kapena kutenga malangizo, wakuuza malangizo amenewo ndi ndani, Leme? Kapena mwina iweyo ndi kuphunzira? Kapena tutanena, akuchimuna kapena akunamiza? Kapena amayi ako akunamiza? Si onsetu Leme amene amakuimbira m'manja ndikumakuimbira malikhweru ndikumakuimbira ah, m- mi- m- miluzi ah, ndi- ndikumakupangira nthungululu ndiye kuti amakukonda si onse ku Malawi kuno anthu ndionama kwambiri anthu alibe chilungamo Ku Malawi kunoko anthu ambiri ndi onama. Ukhonza kumakhala nawo choncho iwe ndikumaona ngati zonse zili bwino koma akukunyenga. Iweyo ndiwe mboni. Nthawi imene ijayo ya maliro a mamuna wako, ambiri adathawa. Olo kampani yake imene amayendesa mamuna wako ya padera akati akaweruka ndikumakayendesa kampani yake, anthu ambiri anatengatengako zinthu. ena amene munkawadalira kuti awawa nde anzathu amene akugwira ntchito ndi mamuna wanga tikunena pano anathawa ndipo lero company ija idatengedwa ndi anthu ena amene ankakhulupirira kuti agwira nanu ntchito limodzi kuti legacy ya amuna anu ikhale bwino lero inuyo zoona a Leme mwamuitana ati bwana uja pamene chilungamo chake sichidaziwike kuti kodi adachitadi ndi iyeyo adatenga nawo gawo sizinaziwike ndipo pangopita miyezi 8 yeniyeni lero mukukamuitana bwana kuti akakhale nawo pa meeting ndipo akakhale guest of honor komanso mwamupasa mpata wakuti akalankhule chifukwa akuyeneratu kukalankhula nanga mungamuitane bwana wa ku estate kumulanje akakhale kumenekoko ku meeting iye osalankhula osachitapo contribute Kodi ndi chani? Kuphunzira kwambiri? Kapena chitaoni? Leme, ndikulankhulatu ndi iwe. Ndipo amene muli naye pafupi mumpase Leme foni imeneyi kapena audio imeneyi kuti azimvere yekha chifukwa ine ndikamuyimbira, foni yake siikumveka, siikugwira. Nthawi zambiriso ndikamamulangiza amakhala phee sakuyankha, samayankha china chilichonse. Mwina ndimaganiza kuti zimamukhuzabe za mamuna wake. Koma Leme zoona? Miyezi eyiti yangopitapo miyezi 8 chaka sichinathe mwina ukanadikirira upange chiliza ndikumadzakhala ndi maganizo amenewa inetu ndikuvutika ndi mafoni kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amene akundidziwa ine komanso akudziwa kuti iweyo ine ndine ankulo wako leme Zoona, waganiza motani? Ndipo wakunamizayo ndi ndani? Kapena wakulozayo ndi ndani? Kapena ukupanga ngati zija amapanga andale, kunena kuti there is no permanent enemy in politics? Kapena mukufuna muchite apply ma theories a ku college? Chimene chichi ndi chodandaulisa kwambiri ndikulepheratu ine leme kuyankha mafunso anthu akundifunsa kunena kuti mzukulu wanu watani wamunamiza ndi ndani pajatu amalawi anakukutatu leme ndipo amalawi ambiri akhumudwa chifukwa ichi ndiye chilungamo chake onse amene akundiyimbira mafoni akuonesa kuti akhumudwa ndi zimene zachitikazi Kodi iwe Leme zoona ungamuyitane munthu amene anatchuka nthawi imene ijayo mpaka lero ndi otchukabe kuti anatenga nawo mbali pa imfa ya mamunako ukamuyitane ku meeting yokuti akhale nawo? Leme watani kodi iweyo mwana wanga? Leme ukundililisa ine Leme. Leme iweyo zoona Leme? Nditani ineyo ankulo wako? Si onse amene, apapa ukundiphunzitsa kuti si onse amene amapita ku maliro ndikukapeza anyake a maliro akulira iwonso ndikumalira ndiye kuti anyakewo ali pa chisoni. Nkutheka kuti anyache amakhoza kukhala pa chisoni koma chonama. Si onse amene amapita ku maliro ndikumamva chisoni ali ndi chisoni. Izi zikundiphunzitsa zambiri chifukwa ndikulandira mafunso, ndikulandira mafoni, Iwe mwana wanga, dzukulu wanga Leme, watani kodi? Ndiwe wa ma principles Leme, watani kodi? Usamakhulupirire munthu pa dziko lapansi. Unaziona wekha mmene anthu anakuthawira. Unaona. Ngakhale abwana ako kumene kunachitikira ngozi kuja sadapiteko mpakana lero, ku Nkhotakota Game Reserve. Zoona Leme?

sindibwera kumwambo wako mitingi yako upange ndi anthu amenewowo koma ine uzandikumbukira ine ndikanena chimakhala chimenecho anthu amene ukufuna kupanga nawo ubwenzi lero leme azakutembenukira pamawa suzakhulupirira leme ziko ndilowopsa leme ziko ndilowopsa usamangowaona anthu sikukhalakhala ayi koma chilipo chilipo amakhoza kupanga choyipa koma mawa ndikumachikana lero siwaaona aja amajambula anthu kuchikwawa ajambula odiyo yawo ajambula vidiyo yawo iyo yondinyoza ine kunena kuti zimene ndimanena ndizonama koma vidiyo ndajambula ndine masa video yachoka ku chikwawa konko Hmm. dziko lapansi ndiloopsa aleme ngati alipo ena ake akukuuza kuti umuyitane bwana wakumulanje azakhale nawo pamwambo okumbukira kapena kukhazikisa foundation ya mamuna wako uzakhumudwa tsiku lina Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most dead and dangerous child from Jeza village, tiye mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.